Dia daoibh a pháistí, goidé mar atá sibh uilig. Fáilte mhór romhaibh chuig Tionól na Seachtaine. Tá súil 's agam go bhfuil sibh go léir go maith agus go léir ag coinneáil slán agus sábháilte. Tá mise greamaithe anseo i gCo. Dhún na nGall agus tá mé ar bís le sibh go léir a fheiceáil arís. Em. So bainigí sult as an Tionól agus maith sibh. Slán!
Paidir na Maidine. In ainm an Athar agus an Mhic agus an Spioraid Naoimh. Amen. A Dhia, tá grá agat dom. Bíonn tú liom de lá is d'oíche. Ba mhaith liom grá a thabhairt duit gach nóiméad den lá. Ba mhaith liom tú a shásamh, a Athair cabhraigh liom. Amen.
Agus fáilte romhaibh go dtí cistin Chiara! Agus inniu tá Béibhinn agus Aodán agus Ciara ag foghlaim conas na tricky words a dhéanamh i mBéarla agus na spriocfhocail a dhéanamh i nGaeilge mar tá siad an-an-deacair agus tá muid ag iarraidh seifteanna difriúla a chruthú chun cluichí craiceáilte a dhéanamh leis na focail. So tá Aodán chun an riail a mhíniú daoibh. Ar aghaidh leat, Aodán. So seo cluiche nua leis na spriocfhocail. Cad a dhéanann tú ar dtús, Aodán? Rollaigh an? Rollaigh an dísle.
Right, ar aghaidh leat.
Cén uimhir atá ann? A haon. Right, cén, cén focal atá ann? Ar. Ar, so cad go bhfuil ort déanamh? Anseo. Right, scríobh síos ar agus má fhaigheann tú an focal trí uaire, Tá an focal sin críochnaithe. Right, rollaigh an dísle arís. 6.
Now, nuair a fhaigheann tú 6, cad a tharlaíonn? Faigheann tú? Arsa.
Sin arsa, right, scríobh arsa. An bhfaigheann tú seans breise má fhaigheann tú uimhir 6? Tá. Conas a litríonn tú arsa? Béibhinn. A, agus taispeáin dúinn conas a scríobh tú é. Ó! An-mhaith! Agus ceann amháin eile. Niamh, rollaigh an dísle.
Sé arís. Ó, go bhfóire Dia orainn. Arís! Agus leanann sé ar aghaidh is ar aghaidh is ar aghaidh. Then look ceann eile. Right. Féach ar an mbosca seo. OK. Déanfaimid é seo. Cuirfimid na focail síos agus feicfimid cé atá chun na focail a fháil. Agus ansin táimid chun péirí a dhéanamh freisin. Right. So. Right, tosóidh muid go han-tapaidh ar fad. Béibhinn, do sheans. Cad atá ann?
Daidí. Ó maith thú. Aodán, do sheans. Sí. Sí? Mm-mm. Is.
Is. Cuir is in abairt dom.

in aice le. Agus an ceann deireanach? Mamaí.
Cad is ainm di? Mamaí Ciara.
An tseachtain seo, táimid chun ainmhithe a tháirgeadh. Ar aghaidh linn!

Tada!
Dia daoibh a pháistí agus fáilte chuig Stair na Seachtaine le Éanna. Agus an tseachtain seo tá mé anseo i mo bhád ar an gCanáil Ríoga. Ceart go leor, agus b'fhéidir go mbeidh sibh ag rá, ach Éanna, cén baint atá aige seo le stair? Bhuel, tá baint aige le stair. Tá mé anseo ar an gCanáil Ríoga i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath. Agus is dócha an chéad rud atá bainteach leis le stair ná, bhuel, cén difríocht atá idir an chanáil seo agus, mar shampla, loch nó abhainn, nó Abhainn na Life, mar shampla? An difríocht ná go ndearna daoine an canáil seo. Ceart go leor, ní raibh sé ann i gcónaí ar nós abhainn. Cén fáth go ndearna daoine é seo? Rinneadh na canálacha in Éirinn ionas go mbeadh sé níos éasca ar dhaoine rudaí a earraí, nithe, ainmhithe, daoine a iompar timpeall na tíre. Agus tá mé ag caint faoi, tosaíodh ag tógáil an chanáil seo sa bhliain 1790, sin dhá chéad tríocha bliain d'aois. Agus ag an am ní raibh aon charranna nó lorraithe nó busanna nó traenacha, ní raibh rud ar bith seachas capaill agus is dócha seanbhóithre agus bhí sé seo níos éasca ná na capaill a chur ar na bóithre ag iompar rudaí. Anois, fós bhí capaill ag teastáil, ceart go leor, mar ag an am ní raibh aon inneall, ní raibh aon, ní raibh aon ag ag úsáid ola nó peitreal nó díosal, ní raibh aon inneall ag na báid. Thíos ar an gcanáil, bhíodh ar capaill iad a tharraingt agus, an féidir liomsa mo cheamara a chur timpeall, ní dóigh liom é, so thuas anseo. Tá cosán, ní féidir libh é a fheiceáil, tá sé an-ard thuas ansin, agus bhíodh an capall ag siúl ansin le téad timpeall air agus bhíodh an capall ag tarraingt an bád. Sin an fáth go bhfuil cosán i gcónaí in aice leis na canálacha. Anois, tá baint aige seo le Leamhcán freisin, mar tá dhá chanáil a théann ó Bhaile Átha Cliath go dtí an tSionainn, go dtí iarthar na tíre, an Chanáil Mhór, a théann tríd deisceart Leamhcáin, in aice le Baile Adaim, agus éinne a imríonn leis na Sairséalaigh, tá 's agaibh go bhfuil an chanáil díreach ansin, tá cumann CLG na Sairséalaigh buailte leis an gcanáil ansin, agus téann an ceann eile, an ceann ar a bhfuil mise, an Chanáil Ríoga, téann sé sin ó thuaidh de Leamhcán.

nó téann sliabh, sléibhte nó cnoc, cnoic ó Bhaile Átha Cliath suas go dtí lár na tíre agus síos an taobh eile go dtí an Sionainn. Mar sin, rinneadh loc, locanna, nó ní féidir liomsa loc a thaispeáint daoibh anseo, ach tá s'agaibh ansin ag na Sairséalaigh, glaíonn daoine an dara loc déag ar an gceantar sin, Twelfth Lock. Agus b'fhéidir go bhfuil sibh ag ceapadh, cén fáth go nglaíonn siad Twelfth Lock ar an áit sin? Mar tá geataí móra thíos ansin, agus théadh na báid, d'osclaíodh siad geata, Théadh an bád isteach, dhúnadh siad an dá gheata ag an dá thaobh agus líonadh siad le huisce agus rachadh an bád suas agus leanadh siad ar aghaidh. So tá na, an canáil i gcónaí cothrom. Anois, tá mé chun roinnt stair a insint daoibh faoin canáil seo, ar a bhfuil mise, an Canáil Ríoga. Tosaíodh á dtógáil i 1790 ach bhí roinnt mhaith fadhbanna ag an gcanáil seo i gcomparáid leis an gcanáil eile. I dtús báire, cén fáth a bhfuil dhá chanáil ann? Tógadh an Chanáil Mhór, ar dtús báire agus ansin bhí roinnt argointí idir na daoine a bhí á dhéanamh agus dúirt fear amháin, right, sin é, tá mise ag imeacht, tá mé chun mo chanáil féin a thógáil agus sin a rinne sé thuas anseo leis an gcanáil ríoga. Ach bhí roinnt airgead ag teastáil uaidh agus bhí go leor daoine saibhre ag tabhairt airgead dó agus fear saibhir amháin, Seans go raibh sibhse ina theach, mar bhíodh cónaí ar an bhfear saibhir seo i dTeach Carton, nó Carton House, i Má Nuad, an t-óstán álainn sin. An raibh éinne riamh ann? Bhuel, an t-ainm a bhí ar an gclann sin ná Muintir Mhic Gearailt, nó an t-ainm a bhí aige ná Diúc Laighean, nó the Duke of Leinster. An-saibhir ar fad. Agus thug sé airgead don bhfear seo chun an canáil a thógáil, ach dúirt sé, Bhuel, tá, má tá mise ag íoc as, caithfidh sé dul tríd mo theach i Má Nuad. Mar sin, bhí orthu. an canáil a thógáil tríd an ceantar seo ina bhfuil mise, tá mise thar timpeall ar Caisleán Cnucha, Cúil Mhín, agus ehm, tháinig siad suas chomh fada le seo agus bhí go leor carraigeacha an-crua ann, ok, na carraigeacha seo agus bhí sé ró-dheacair dul suas thar barr le, le loc, locanna nó loic, mar sin bhí orthu poll a dhéanamh tríd agus. An bealach ar fad suas chuige seo just bhí fiche fear istigh le pící agus sluasaid ag tochailt chun poll a dhéanamh sa talamh ach anois bhí orthu roinnt dynamite a úsáid nó agus púdar gunna. So an rud a rinne siad ná rinne siad poll sa talamh le cineál le drill, ní drill electric anois, drill le do lámh, chuir siad an púdar isteach ann agus las siad é. Agus féach, tá tú fós in ann na línte sin a fheiceáil anois, an bhfeiceann sibh é sin? Agus thíos ansin, áit a bhfuil mo lámh ansin, feicfidh sibh an poll sin. Tá an poll sin dhá chéad tríocha bliain d'aois. Ceart go leor, agus tá cinn eile thuas ansin. So rinne siad poll leis an drill, chuir siad an púdar isteach, las siad é agus phléasc an charraig. Agus sin dochreidte, tá mé fós in ann sin a fheiceáil anois, tá mo mhéar istigh ann.

Cheannaigh an comhlacht traenach an chanáil. An plean a bhí acu ar dtús báire ná an t-uisce ar fad a bhaint agus an líne traenach a chur sa lár, ach bhí sé níos éasca dóibh an chanáil a cheannach agus an traein a chur thuas ansin. Ceart go leor, agus i ndáiríre, b'in deireadh leis na canálacha, mar thóg sé, sílim, ocht uair a chloig dul ó Bhaile Átha Cliath go Muileann gCearr ar bhád ar an gcanáil, agus leis an traein, go tobann, Níor thóg sé ach thart ar ceathracha cúig nóiméad, agus tharla sé sin thart ar na hocht déag daicheadaí, nuair, cineál an am go raibh an Gorta ar siúl, tháinig na traenacha go hÉirinn. Agus b'in cineál deireadh leis na canálacha, ach buíochas le Dia, tá siad fós anseo, sa lá atá inniu ann. Ar feadh tamaill ní raibh, níor bhreathnaigh siad rómhaith, agus ar feadh tamaill bhí an Rialtas na hÉireann ag iarraidh an t-uisce a bhaint agus bóthar a chur isteach, ach buíochas le Dia ní dhearna siad sin. Tá an chanáil fós ann inniu, daoine do dhaoine cosúil liom féin a bhíonn amuigh ar bháid nó daoine a bhíonns ag iascaireacht agus níos tábhachtaí fós don nádúr ar fad, ceart go leor, go leor lachain agus éin agus rudaí mar sin. Anois sin scéalta an dá chanáil i mBaile Átha, in Éirinn agus a théann timpeall ar Leamhcán agus sin an stair a bhaineann leis na canálacha agus arís, an poll seo, an líne seo, dhá chéad tríocha bliain d'aois. Slán go fóill!
Daoibh a pháistí, Katie anseo. Agus guys, bhfuil 'fhios agaibh, tá Katie chomh dána! Agus an tseachtain seo caite, chuir mé suas an físeán mícheart le haghaidh na breithlaethanta. Chuir mé suas rince Aisling arís, ach bhí Aisling théis na breithlaethanta ar fad a chur chugam. Ach bhí mé i mo silly billy mór. So, tá mé théis na cinn cearta a chur ann an tseachtain seo agus beidh Sinéad ag léamh amach breithlaethanta na seachtaine seo. Tá brón orm! Dia dhaoibh! Aisling anseo agus táimse chun breithlaethanta na seachtaine a fhógairt daoibh anois. Nuair a ghlaoim amach d'ainm, seas suas. Ceart go leor, tosóidh mé leis na naíonáin. An tseachtain seo bhí breithlá ag Luca i rang Jill agus bhí breithlá ag Jude i rang Karen. I rang Ghráinne bhí breithlá ag Setanta agus bhí breithlá ag Seán Ó Conchúir. I rang a dó, Deirdre Ní Chearra, tá breithlá ag Éabha Ní Icí. Agus i rang a trí, Deirdre Ní Fhearraigh, tá breithlá ag Lúcas. Ansin i rang a cúig, tá breithlá ag Lucy, i rang Éanna. Agus tá breithlá ag Cormac, i rang Niamh. Ansin i rang a sé, Daithí, tá breithlá mór ag an triúr seo. Tá breithlá ag Imogen Rose, ag Rosie agus ag Seán Caomhánach. Agus tá an triúr sin ag casadh trí bliana déag d'aois an tseachtain seo. Is déagóirí anois sibh, comhghairdeas! Tá súil agam go mbeidh breithlá álainn agaibh ar fad, go mbeidh cáca deas agaibh agus go mbeidh sibh go léir in ann ceiliúradh a dhéanamh ar bhur lá speisialta. Bíodh lá álainn agaibh agus bainigí sult as. Slán go fóill!
Dia dhaoibh! Sinéad anseo agus inniu tá mé chun na breithlaethanta a fhógairt! Ar dtús báire ba mhaith liom lá breithe shona ollmhór a rá le Múinteoir Éanna. Tá súil againn go raibh lá den chéad scoth agat. Anois ag bogadh ar aghaidh go dtí páistí na scoile. Lá breithe shona, Michael Ó Dúlainne a bhí deich, Emer Ní Mhuircheartaigh a bhí dó dhéag, Rory Mac Fhionnlaoich a bhí haon déag agus Wesley Bentún a bhí trí déag. Chomh maith leis sin, beidh Tobin a naoi, beidh Jack Ó Gríofa a deich, beidh Cillian Ó Dúis a sé agus beidh Nicole Ní Dhomhnaill a. deich freisin. Anois, meas sibh, an bhfuil aon múinteoir eile le lá breithe? Hmm. Dúirt Amy liom go bhfuil lá breithe an-speisialta ag Diane! Meas sibh cén aois í? Tabharfaidh mé nod daoibh. Má shuimíonn sibh an dhá digit d'aois Diane le chéile, faigheann tú ceathair. Hmm, a haon agus a trí? An bhfuil sí trí déag? Ní hea. Céard faoi dó agus a dó? An bhfuil sí fiche a dó? Mm-mm. Trí agus a haon? An bhfuil sí tríocha a haon? Níl sí. Céard faoi ceathair agus a náid? Sea! Ceathracha! Breithlá shona, Diane, agus go mairí tú an céad! Agus breithlá shona gach duine!

daoibh a pháistí, tá súil agam go bhfuil gach éinne go maith. Niamh anseo, agus inniu táimse chun taispeáint daoibh conas cúpla sconna a dhéanamh. So seo na comhábhair a bheas uait so beidh rísíní, im, plúr éiritheach, siúcra mín, salann, bainne agus ubh. duine fásta in ann cabhrú leat leis an bpíosa seo, caithfidh muid an oigheann a théamh go dtí dhá chéad fiche céim Celsius. Ansin criathraigh an plúr isteach sa bhabhla chun aon chnapáin a bhaint. Ansin cuimil isteach an siúcra mín, an salann agus an im, ag úsáid do mhéara.

Bain amach spúnóg bhoird amháin mar beidh sé sin uainn nuair atá siad ag dul isteach san oigheann. Anois is féidir leat an ubh agus an bainne a dhoirteadh isteach agus gach rud a mheascadh le chéile.

Cuir do liathróid cumasc amach ar an gcuntar. Is féidir leat do lámh a úsáid chun é a bhrú nó crann fuinte a úsáid agus rollaigh amach é go dtí go bhfuil sé ceintiméadar go leith tiubh. Cuir píosa plúir ar an ngearrthóir sula thosaíonn tú ag gearradh. Anois is féidir leat iad a ghearradh amach. Déan cinnte spás a fhágáil idir gach ceann. Anois tá muid chun an spúnóg sin d'ubh agus bainne a choinníomar a úsáid chun snas a chur ar na sconnaí. Is féidir leat scuab beag a úsáid cosúil leis seo, nó do mhéar, muna bhfuil ceann agat. So b'fhéidir duine fásta a fháil chun cabhrú leat leis seo agus isteach leo san oigheann anois ar feadh deich nóiméad.